Ee, ụmụnne na ndewonu um, ife ọzọ ife gbata m n'obi ikwu this morning na asị m ka m um, asị na mmụta amaka ịghọtago ọ maka um, ife a na-ewu since nyaa maka this eh, Nollywood actor a na-akpọ Junior Pope e bu ụzọ fụ n'Instagram ebe m e bu ya na speedboat na-agba asị na ebe a na-eje act film eh, nyanwa welu um, fonu na-erekọdụ na-ekwu na m na onye a na-agba speed nya biko nya ji nwayọ na na ya ji ụmụ ịtọ and eh, na ya nwere ụmụ ịtọ nya ya azụ eh, na achọbeghị ịnwụrụ ọ dịkọ ife egwu- egwuregwu ọ dịkọ ife m entertainment but that thing was very serious ịghọtago um, eziokwu na na ọ dụ mwute ka mkpụrụ obi e zu ike na ndokwa etu ọ- o jewalụgoro ka mkpụrụ obi e zu ike na ndokwa mana eblame kwa m ya because na ọ bụrụ m bụ onye na-act film ịma na mụ na mmiri aha adị na mma onwe ọ- ebe ọ bụla a sị na a ya-eji boat wee jee m- m ma-ajụ maka life jacket Ị ghọtago? M ga-ajụ maka life jacket, m ma-anọkata nakpuru na na boat without eyighị life jacket. Sometimes na Nigeria, those people that you think that they are educated, sometimes they behave differently again. Ị ghọtago? O kwesịrị iyi life jacket. Onye na-anya boat n'onwe ya kwesịrị iyi life jacket maka o nweghị onye ndụ ya dụ na pocket. o yighọ life jacket wee banye m wee banye speed boat onye onye na-anya na-agba nnukwu speed kama ọ ya eji nwayọ ọ na-agba nnukwu speed o yighọ life jacket ịghọtago nyanwa n'onwe e jide fonu naabụ were ofu tii na ntị na-eme call were nke ọzọ na-eme live video ọ bịa yighọ life jacket and ebe ọ nọ ọ dụ ka ọ kwụ ọtọ sef anything can happen ịma na mmiri a ị fụrụ eh I si i- i- i- i si na 10 story building wee mawunye na mmiri ọ bụrụ na i jighị isi wee dive o nwere ihe a na-akpọ diving ọ bụrụ na i jighị isi wee dive ị bịa jighị um, ụkwụ wee dive straight chịkọọ aka gị ọnụ ị gbasaa aka gị that thing ya-apịajipụ gị ọkpụkpụ maka i si n'elu wee daa na mmiri mmiri nọkwa ka na simenti eziokwu na ọ mmiri ka a kpọrọ ya mana mmiri nọkwa ka simenti that's why ọ ya bụ plane crashịa a sị na ọ crash n'ime mmiri plane ahụ agba into pieces why not plane crashịa na mmiri o ji nwayọ wee zere n'enu mana ọ ya o with that speed enu mmiri ahụ nọkwa ka na simenti o siri ajọ ike ịghọtago ọ kwa etu a ka ọ ya-abụ mmadụ si n'enu enu wee daa na mmiri ọ bụ na ọ pịara isi na mmiri ma ọ na ọ pịara afọ na mmiri onye ahụ ya-agba into pieces onye ahụ ya agba into pieces so mana ọ ife ndị mmadụ amaghọ so mgbe ahụ fa nọ na speed boat ahụ anything ka m- ọ- ụkwụ nwee ike kpachara ya o wee danye n'ime mmiri ọ ọ ga-apịa into pieces ịghọtago though na ọ mmiri ka a kpọrọ ya so mistake nwa amadi a mere bụ na na- na o yiho life jacket nọmba 1 ọ nọghị na a na-eme vidio ọ bụgodo na ụjọ a na-atụ ya ọ bụ na ọ mmụ ee enwere m ike ichighata azụ tụ onye onye ahụ na-anya bootu ahụ mawapụ ya ofu anya tụtụọ ya ofu ọra o wee ghọta na m dụ serious esi anya ji nwayọọ na-agba mana ọ na-asị the guy nna biko jikwa nwayọọ na m nwere ụmụ ịtọ ọ dịka a sị na entertainment and the boy na-enye ọkụ the boy na-enye ọkụ emechaa nke ahụ ọ nanahụ that one on the way coming back ka a actịchaziri fim ka ka ka accident meziri ife a merụ na-ekwesịghị emenụ ọnwụ ọ nwụrụ ekwesị o kwesịghị ịnwụrụ because ọ bụ na o yi life jacket Maka ebe a ka number one mistake bidoro. Ọ bụrụ na o yi life jacket, ụdị accident ọ sọrọ ya mee na mmiri, ọ dagodu na mmiri ahụ luzuo consciousness, ọ ka ga-ese n'elu mmiri. Ọ kaghị esinkịba down because ọ bụ sịkwa ya bụrụ na ị na-egwu mmiri ka awọ, ị still need your life jacket, anything can happen, ị pịa isi ofu ebe, ị nwehuzi ike igwu mmiri, ọ nya bụ na onye ahụ esinkị, ọ nwụọ. Ọ kwa onye na-egwu mmiri ka azụ. ọ nya ka that life jacket ji dụ very very important ego one ka a na-erekwana ya enwere tokumbo life jacket na ọ bụrụ na ndị a na-anya bootu e- e- ejiha ego tokumbo life jacket ọ ya-akarị ego one ịghọtago ebe a bụgodo nọmba one nọmba two bụ the mentality of nigerians mmadụ mmadụ nwere accident na mmiri e si na mmiri gụpụta ya ọ nọdụ unconscious ndị mmadụ gbakọọ gbakọọ blọkụọ the air the air um, the air the, the, the person neediri the victim neediri ebe ọ bụla e nwere accident ị kwesịrị inye space ebe ahụ ka onye ahụ na-enweta ikuku ndị mmadụ gbakọọ wee nye aka wee wee suffocate ya onye nwa onye nwanụ e kwesịrị ịzọpụta azọpụta e wee na-ese vidio instead ịchọ otu a ya-esi wee nyere ya aka ịghọtago the second mistake bụ that eh, first aid i reanimate somebody nọ unconscious onye somebody drown ra drown enye ya heart massage ịghọtago ị tikọọ aka gị ọnụ ị pịa ya aka n'obi eh, eh, 30 times 30 times i press ya 30 times then you blow air into his lungs and ị ga-akwụ ị ga-edebe ya na ana straight ọ ga-edina na ana straight onye ọbụla dị conscious i kwesịghị itinye pillow n'isi maka itinye pillow n'isi onu ya gbagọọ onu ya gbagọọ lungs ya eklozo onye ahụ ịma na ị chọziri igbu onye ahụ egbu ịghọtago anyị nwe- mụ agara m school ya n'obodo a na na- na- n'obodo oyibo ebe a eji m certificate first aid O- anọ ife onye ọbụla kwesịrị ịmụ from primary school ndị ọcha na-etichi ụmụ ha from primary school ọ banyekwa secondary school a dịrị na-etichikwa fa ya how to make first aid ụmụazị macha etu esi eme first aid and that thing can save lives ịghọtago mana Nigeria akwụsịgo itichi such a thing onye ọbụla na-achụpado ego eh, onye ọbụla focus on money even government is not even backing up the educational system government kwesịrị ịna-eme impose to teach eh, eh, young youth how to reanimate somebody first aid mana akwụsịzi onye ọbụla focus n'ego politicians onye ọbụla focus n'ego Eh? ịfụ gị ndị agbakọ enyeghịzie space agbakọ onye ọbụla na-achọ ịfụ ihe onye nwụrụnụ ka a fụ ka a fụ ka a fụ ndị nwa anaha ekutenwuzi ume a na-ese video Instead inyegodi ya first aid, nye ya heart massage. Ị ghọtago? Pump obi up to three times, eh, 30 times. Then i- i- you, you, you, i keep eh, eh, ihu ya, i wenyite ihu ya elu. Aha eweda ha iru ana. Onye ọbụla dị unconscious, ya ewenyite ihu ya elu. So that ka onu ya dị straight. Onu ya dị straight ka o wee nwee ike, ka air wee nwee ike ịga through the lungs direct. iwezi ofu aka iwere aka pido n'imi ya i blow air into his mouth two times i blow air into the mouth the thing na-aga to the lungs o nwezi ọ nya bụ na imekata onye ahụ akwazie ụkwara lo- o- maka mmiri ya eje close all the lungs onye ahụ akwazie ụkwara o- the lungs emepe ọ nya bụ na o kuekwazi ume o nwere mmiri ọ ga-agbọpụta n'ọnụ mgbe ahụ mmiri ahụ block the place ọ ga-agbọpụta ya n'ọnụ from air ahụ that pressure that air ahụ i blow into his lungs ga-abịakwa reflect kwazie back wee pump all the water out On- ị fụ na enido dị ije ụnọ ọgwụ Ụnọ ọgwụ a ga-ejezi bụ ịma na o nwere ebe o nwere injury, o nwere ebe ọ gbajiri ụkwụ, o nwere ebe o nwere internal bleeding. Mana ha ka ha suffocate chara ha ebe a na-ese ha video. Fa- Instead ibu ha rush ya to hospital, upon na ha emeghị first aid, ha buru ya ejebe mortuary. Ha buru ya ejebe mortuary mbụ ndị onuku a. Instead ịrush ya to hospital, e buru ya ejebe mortuary. Onye gwara gị na ọ nwụọna? Before ị na-ebu mmadụ eje mortuary, a ga-enwe doctor's report na doctor a confirm go that this person is dead. Ya ka e ruru mortuary, ndị mortuary sị kere certificate from the doctor na na onye a anọghọzi ndụ, fa na-enegasị anya, ndị do- ndị mortuary re- eh, refuse o ịnabata ịnabata ya. Mgbe ahụ ka a- eburu fago efa bụkwazi ya instead ibu ya ejebe ụnọ ọgwụ e buru ya ejebe to na nwere o- o- o- chief priest ndị arụsị nwanụ nnukwu arụsị nwanụ a ya-eje ka e revive na- na the man ya-eme ife nwanụ kpọchịatakwa ya back to life ka ịfụ anyị nọ na 2024 mana ndị Nigeria ka na-ebihave ka ndị nọ na 19 kpurudum eh? we are going backwards while the rest of the world is going forward Onye- the thing ọ na- ọ na- ọ na-agbawa m isi eh? by the time e buzi eru ụnọ ọgwụ okay in between the way Amaghọ m maka o nwee video m fụrụ in between the way the guy came back to life. Ọ bụrụkwa na o nwere onye re- eh, revived ya o. Miraculously, his God wanted him to live. God brought him back to life. Is- Gịnị ka ha merụ? Instead i- idebe ya down, i- i- idebe ya s- i stretch ya, n- nube ya ana ka ọ nọdụ straight, fa bunyetu ya sụba ya ike na ana wee na-eku ya akupe. Eh? Ọ those people bụ ndị gbu- gburu Junior Pope.

and they keep o- gi- gi- give him space give him air mana nke ha rush ya na onye ọbụla na-ese video a na-agba ya torch n'anya a na-eku ya akupe a na-enu ya aka ebe a ka ọ nọ nwụ agba ebe a zi ka ọ nọzi nwụzie nke bụ ọnwụ and ọ bụghị ọnwụ chi ya dị ife a maka the guy didn't supposed to die and ife a na-ekwu can happen to anybody ebe ọbụla ị nọ go and learn first aid go and learn first aid ọ bụgodu sef na i jighị ego ya-eji je ụnọ ọgwụ ka e gosi gị etu e si eme first aid try to get that knowledge by yourself i ji internet i ji smartphone go to YouTube go to YouTube and type how to reanimate uh, people how to rean- reanimate babies maka obere nwa a mụrụ ọfụ nwee ike nọkata ọ ma ekunwuzi ume obere nwa a mụrụ ọfụ a da-epress fa na n'obi ị ga-atọọnụ azụ ya ịm- nye i were ofu aka ofu ọba aka gị jide ya n'afọ ị na- ị na-eti ya aka n'azụ very gently ị na-eti ya aka n'azụ Ba- maka um, their heart and their lungs ka dịkwa very delicate ị na-eti ya aka n'azụ very gently i tie tie tie tie ya ị tọọnụtakwa ya ị tọọnụta ya ọ bụrụ na o bebe it- i tiwekwa ya i tikwa ya na o be akwa o bebe haana akwa maa na o kubego ume Nwata bebekwa haana akwa maa na o kubego ume. Nwa a mụrụ ọfụ, etu a, o nwee nwa ya-abụ a mụ ọfụ ọ ma na-eku ume. Ọ etu a ka ndị dọkịta si eme ya. Ị ị ị mado ya afọ n'ọba aka gị, ị na-eti ya aka n'azụ, ị na-eti ya aka n'azụ, na-amasaajị ya azụ, na-eti ya aka n'azụ very gently. I tikata ya tikata ya, ị tọọnụkwa ya, ị nọkata ị tọọnụkwa ya again until o bebe akwa. O bebe haana akwa maa na ọ dị na na na o na o kubego ume. then ọ bụrụ na nwa ya dịbe one year ma nwa ya dịbe one year or a year and i were aka naabọ mkpịsị aka gị naabọ i we na-epresi ya that 30 times n'obi i presi ya then i blow very gently air once into into his mouth ị ghọtago imekata ya emekata ya the the the baby will come come back to life mana mana ị ga-afụ mmadụ etu onye ahụ collapse ana a na-agba ya mmiri agba ya mmiri adọba ya ana fa- fa- f- sụba ya ana a na-akụ ya aka n'isi onye ahụ anwụ agbazi ya anwụ agbanụ o nwere one lady nwanụ a sị na ndị ohi rọbụrụ ya n'ụzọ o nwere ebe m fụrụ ya na video ndị ohi rọbụrụ ya amaghị m ife mee the lady the, the, lady- the lady dị unconscious fa buru ya tụnye na moto buru ya buje ya na hospital ndị hospital na-asị na ha enweghị oxygen na ha enweghị nke a fa bupụta the lady sụba ya n'ana na-akụ ya aka n'isi ka akụcha ya itie na-agba ya mmiri ebe a ka the lady nọ wee nwụọ agba onye ọbụla dị unconscious lay the person straight ọ sọkwa ya bụ na ọ n'ana nkịtị lay the person straight mana first of all onye ọbụla dị unconscious before you bido ime anything bu ụzọ ṅaa ntị wekete ntị gị close to his nose or her nose ọ bụrụ na ọ ka na-eku ume ọ ga-eme air ọ na-eblow to your ear ọ ga ị ga-anụrịrị air or, or you check the hands for pulse ipide ya aka na long n'ebe ebe a na-agba watch icheke ma na o nwere pulse dị there ọ bụrụ na o nweghị pulse iwekete ntị gị na, na, na, na, n'imi ya na iweketa ntị gị n'imi ya ọ ga- ọ- ọ ga- ọ ga-enwe ume ọ ga-enwe air ga na-eblow gị na ear very slowly ị ma na ọ ka dị ndụ by then ife ị ga-emezi bụ you need- you need to you press the heart of the person ife ị ga-emezi bụ you lay the person one side i were aka ya naabọ ị gbatịa ya weruzie aka the person meru pillow ijikwanụ eweta pillow ma ọ weta carton ma ọ bụ anything just ịgbatịa aka ịtọnụ onye ahụ onye ahụ anọdụ one side onye a- nya side ebe ahụ heart dị n'ebe aka ekpe ịtọnụ side ebe aka ekpe ka heart onye ahụ nọdụ n'ana ịghọtago iweruzie aka iweruzie aka onye ahụ meru pillow chịkọọ ya ụkwụ ya ọnụ nye i- i- iwekọta ụkwụ ya iwere ụkwụ nke dị n'ana gbajie ya gbajie setizi ụkwụ nke nye iwere ụkwụ nke dị n'elu gba- gba- gbago ya gba- gba- debe ya straight iwere ofu nke ụkwụ bendie ebendi onye ahụ nọdụ in balance etu a ka ọ ya-esi wee nọdụ stable ọ bụrụ na onye ahụ na-ebleed inside ọ ma-ebleed too much maka ikwesịghị idebe onye ahụ straight na ọ bụrụ na ọ ka na-eku ume idebe ya straight bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịresuscitate the person mana ọ bụrụ na onye ahụ ka na-eku ume idebe ya one side maka idebe ya straight o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere o nwere ike o luzuo saliva ọ na saliva nwere ike blọkụọ lungs ya distin nwere ike gbagbuo ya agbagbuo from his own saliva ịghọtago nọọ ịtọnụọ ya atọnụ ịtọnụ ya atọnụ ọ dụ stable ee this ee kraịst lọf nwee ike dụ lesser ịghọtago so before ị kpọzie ambulance before ị kpọ meanwhile ka a na-eme ife a somebody need to call help ọ bụrụ na ọ moto maka na Nigeria enweghịnụ ife dịka ambulance ọ bụrụ na ọ moto akpọọ onye moto eburu ya etinyekwa ya n'ime moto idewekwa ya straight n'azụ moto ọ ga-anọkwa that position n'azụ moto ọ bụghị ibu ya gaa n'ime moto ịkwụ- ị- ị- ịdọnọ ya ana na-eku ya akupe before eru ụnọ ọgwụ ọ nwụọna ibufe eru n'ụnọ ọgwụ ọ nwụọ etu a ka ọ dịkwa ife dị ka ọkpụ gbado mmadụ onye ọkpụ gbadoro maọbụ ife gbadoro aha enye onye ahụ mmiri i nye mmiri ọ ṅụọ mmiri ebe obere ebe nwanụ fọrọ afọ o si eku ume akpọchie agba ọ ya abụ na i gbuo the person onye ọkpụ gbadoro ị ya agbaga n'azụ ị na-akụ ya aka n'azụ ị nọ n'ụnọ o nwere ka esi ị ya esi gudo ya n'azụ wee press ya ebe ebe afọ ya ka o wee gbọpụ that thing mana inye ha na mmiri ka ọ ṅụọ ib- ib- ị chọziri igbu the person egbu all this knowledge people supposed to ọ bụrọ ịs- ịchụso ego bụ the main thing you have to learn how to save life because ị sị na ọ gbasaghị one day ọ bụrụ nwa gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ nwunye gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ neighbor gị ka ọ ya eme ma ọ bụrụ nwanne gị nwoke ma ọ bụrụ ezigbo ọyị gị nwoke ka ihe aha ya eme mana a na-ekwu ya kịta a, ọ- o si na ntị nke a baa o si na nke eni pụọ ee knowledge gain gain knowledge even Bible kwuru ya apart from ịchụ ịchụ akụ na ụba nke ụwa eh, na ụmụ ife ndị ọzọ gain some knowledge some common knowledge can can can make changes in your life mana ignorance 99% of Nigerians dị ignorant Africans ọkacha n'ihe gbasara accident and government na onwe ya dịkwu ignorance government dị ignorant maka ọ fanwa kwesịrị ịna-eput this input of knowledge into people and ụmụazị ọgbara ọfụ na onye ọbụla nọ na phone ị ga-enwe accident instead ị chọba etu esi nyere onye ọ bụ aka achọba icreate content achọba etu esi see video ka ọ bụrụ nke ya aga viral ma onye nwere accident na-anwụ anwụ nke a bụ na ọ fanwa fanwa ji aka fa wee gbuo junior pope those people around there ji aka fa wee gbuo junior pope and mụnwa na-eblame junior pope for not wearing a, a, a, a life jacket onye nwanụ na-eproduce the video onye nwanụ sị oji o jere shoot video supposed to guide safety provide safety for for the actors ee ọ bụrụ mmụnwa ebe ọ bụla a sị na a ya eji mmiri flying boat wee je aha m eje kama change location ma ọ bụ nyekwa gị ego advance i nyere m were ndụ m meri ife nenụ ka eh, nwa amadi a young man si wee si etu a jewalụ kee ife nwunye na ụmụazị ya na-eche now how would they be feeling now ọ bụrụ na asị na ọ- na o si na plane na plane crashrụ ọ nwụọ ọ dị understandable asị na o nwere cancer na ọ na-aya bụ cancer na ọ nya gburu ya ọ dị respo- ọ dị- ọ dị understandable Asị na o nwere accident, road accident nwụọ, ọ dị ọ dị ọ dị understandable. Though na ọnwụ ọ ọnwụ ọbụla bụ ọnwụ, ọnwụ abụghị ife ọma ka ọ bụ. Mana o nwere ka mmadụ ya esi nwụọ unreasonably, the thing na ọ na-agbawa obi. Mbe onye ahụ dị full of life. Eh? And and ọ na ọ na-eti mkpu na na na-erecord video sị na onye a na-agba ajọ ọsọ, ya ji nwayọọ the the the young boy ka na na na-enye ọkụ. ee the thing tụrụ m ụjọ mgbe m fụrụ video ahụ ọ na-enye ọkụ emechikwazi asịkwa na onye nwanụ na-emechazi nwee accident ee ọ na-ekwukwa ekwu na ya achọọkwa ịnwụ na ya nwere ụmụazị ịtọ ya ya na-azụ nwunye ya otu anụ m na nwunye ya na o tebeghị aka ọ mụrụ nwa three boys mbụ onye ahụ dị

kịta m na-ekwu ya ndị niile na-anụ voice m in one week in two weeks time you might find yourself in that situation ị ma ama what to do out of ignorance no matter what you are doing gain some knowledge even e kwesịrị ịna-eje n'ime afịa eje n'ime afịa ọ bụ na- abịa na of- ime afịa agbakọta ndị line ahụ kụzielụ fa demonstrate fa how to render first aid how to re- reanimate somebody akụzichaalụ fa ndị so participate enye ha certificate and ife a bụ ife anyị ya-emere onwe anyị we don't have to wait for government ije n'ime afịa ịkụzi maka a dị sure na o nwee ndị anọkata collapse ọ n'ime afịa anyị ama ife a na-eme a na-agba ya mmiri a na-akụ ya aka n'isi na-asị okechukwu okechukwu wake up okechukwu etu a ị na a na-akụ ya aka n'isi kụwe agba onye ọbụ a kụwe agba and onye ọbụla nwere internal bleeding onye ọbụla nwere accident nwere internal bleeding you don't stand the person up you don't sit the person up ị ma akụ the person aka because the moment you sit the person up the person will start bleeding more inside internally anybody that collapses in fact ndị onye ọ- ndị ọbụla collapse asị na ọ- na ọ nwụọ onye ahụ nweriri internal bleeding ọ bụghị village people mmadụ ya gagadi ije etu a collapse ọ ị ya-ama na o nwere internal bleeding ị ghọtago so you don't need to struggle na-eshake the person ị ya na-eshake isi ya ọ bụ na ọ na brain ka o nwee internal bleeding ị na-eshake isi ya isi ya ahụ agbawazi agbawa ọ ya-abụ na ọ nwụọ sef before a na-ekwu okwu ibuje ụnọ ọgwụ ọ nwụọna ị ma na ọ ndị ahụ bụ ndị gburu ya nụ mana i keep onye ahụ quietly down lie the person straight down before you look for help Ị ghọtago? Ibu ụzọ ibu ụzọ gee ntị na n'imi ya, weketa ntị gị n'imi ya, mara na na o nwere ikuku si ebe ahụ apụta. Ikuku na-apụta ebe a, ma na ọ ka na-eku ume. Then you lay the person one side on the left side, were aka onye ahụ merụ pillow before a chọbazie ife a ya-eme. Ị wụna ya mmiri and unu enyena mkpọtụ and nye onye ahụ space ka ọ na-ekute ume. Ndị ma ife a na-eme nọdụ ya nso, ndị amaghị ihe a na-eme nye space. Ka onye ọbụla ekute air, because onye ọbụla gbakọta onye ahụ ọnụ, ọ ma ekutenwuzi ume, onye ọbụ anwụọ agbazie, ọ nwụzi out of suff- suffocation and internal bleeding. Eh? A na-asị mmadụ, a sị na common sense is not common. Ignorance, onye rụzi ọ na-eme ma anwụ na-achakwụzi na Naịjirịa, ndị isi adịghọ mma akazi nkụ. Ignorance jọrọ ezigbo njọ. And meanwhile, learn how to read. Re- ife ọbụna ị fụ, read read about everything ị fụ because a powerful information might come from whatever you read. mana nke a bụ onye ọbụna anya adị onye ọbụna n'enu anyway a sị onye a gwara nya malụ a- a- atụọlụ ofeke o- o- o- o feye isi n'ọfịa